Moni ndine Jack nde taonani banja ili eti nkhani iyi ili mkamwamkamwa akuti banja ili mamunayo Josimar Guterres ndi mkazi wake Sheila Guterres ndi ochokera ku Peru anachoka ku Peru mu 2023 kusamukira ku USA kufuna moyo watsopano eti ali ndi ana atatu Nde akuti anapezeka kuti amayi ake a Sheila anayankhulana naye pa 9 August koma mkuyankhulanako panali zitopotopo. Amayiwo afotokoza kuti Josimar, mamunayo, ndi omenya kwambiri, ndi mamuna omenya kuyambira ali ku Peru komweko amamenya mwana wawo nthawi zonse penanso amaamenya kwambirinso ana ake eti nde zinali zodziwika ku peru uko kuti ih Josimar amakonda kummenya mkazi wake koma amakhalabe mpakana asamukira ku usa pamenepo anali pa foni pa 9 augustpo Sheila anali akuwauza mayi ake ati inali video call mamuna wake anali pompo ati amanena kuti ndatopa nazo tsopano ndikukamunenera ku polisi wandimenyanso amangokhalira kundimenya mpakana ati amayiwo anatenga foni kunena kuti "Ah, kodi iwe Josimar mwana wanga monse unayambira umangomumenya chonsecho umanena kuti umamukonda chikondi chake cha mtundu wanji eti ukanasintha chani koma obviously ati zimenezo zinali zoti akhala akumuuza kwa dzakadzaka ndi anzake omwe aliyense amadziwa kuti Josimar amamumenya Sheila nthawi zonse nde Sheila amanena kuti ndatopa nazo ndati mmene ankaonekerano josimayo ati ankaoneka okwiya kwambiri pafonipo amamuyang'ana Sheilayo mwina mwake nkumuuza kuti ufuna undipase mavuto ukandinenere nde anathana foniyo inatha kenako ati panangotha kanthawi kochepa tsiku lomwelo anayimbiranso amayi ake aja Sheilayo video callnso ali ndi mamuna wake kuonekano basi zachikondi zina zake kuti ah tikupita kukayenda kupaki ndi ana basi timangofuna tikutsanzikeni almost like kungofuna kuwaonesa amayiwo kuti tayanjana kuchoka pamenepo amayi aja anayesera kumuyimbira Sheila sanayankhe foni kuyesera kangapo konse Sheila sadzayankha foni kenako anamuyimbira Josimar kuti kodi Sheila ali kuti saundiyankha foni Josimar nkuyankha kunena kuti a ah, sindinakuuzeni a immigration itu amutenga a ICE avuta ku usa akukhalira kutenga anthu kupanga deportiyo amayi aja ah, amutenga Sunday ngati lero akuti a immigration amutenga mwina mumuona akumbweresa kumeneko koma akamutsekera kwina kwake ndati amayiwo sanakhutire chifukwa after pamenepo Josimar uja sanawayankheso foni amayi aja kuyesera kuimbira azinzake chani azinzake onse kumanena kuti Ifeso takhala tikuimba ma phone sakutiyankha phone Josimar komanso phone yake ya Sheila ingopita ku voicemail nde anthu aja no anaimba phone ku police kunena kuti ah, ukuku kalipo kalipo anayankhula naye komaliza pa 9 pa 12 ndi pamene anaimba phone ku police apolisi ananyamuka kuti akapange check sanakampezeko Josimar anaso sanawapezepo Koma atayesera kutsegula chitseko anapeza podonthadontha magazi. Mpameneno anayamba kusakasaka kuti, Aa, chikuchitika ndi chani eti? Kenako adzayang'ane kuti panali ring cam, nyumba ina inali ndi ring cam ngati CCTV ya pakhomo, nde anapempha kuti tifuna tione kuti kunyumba kumachitika zotani. nde kuona anaona Sheila ndi mamuna wake ndi ana awo atuluka mwina amapita kupaki ana nenako kenako anaonekaso akutani akulowa mnyumba anthu aja onse pamodzi kenako akuoneka Josimar uja wanyamula chithumba akuguguluza chithumba akuvutika nacho kutuluka nacho panja ulendo kumapita pamene apolisi amati chithumbacho ndi chani Kenako clip ina akuoneka akutani akutuluka ndi ana anyamula zikwama Josimar yekha ndi ana ake atatu kumapita Sheila sanaonekenso apolice no kuyamba kulowera kumene amaoneka kuti analowerako Josimar uja kukuti akayang'aneyang'ane pafupi panali tchire apita kutchire kuja akapeza ndithu kuti mthumbamo muli ndani muli Sheila waphedwa basi ndikuyamba kumsakasaka Josimar ali kuti Josimar kulibe ndi ana omwe nde anadziwa kuti athawa Koma kuthawa kwake anatuluka mdziko anabwerera kwawo ku Peru nde anali akumusakasaka amugwira no ku Peru komweko amumanga nde azidikilira kuti amupange extradite eti amubwezerese ku usa paja aliyese mulandu amakazengedwa ku dziko lomwe wachitira chiwembucho kapena komwe wapalamulira nde azipangano zoti amupange extradite kuti zikhala zoti zimatenga nthawi sizikhala zophweka koma iyo ndi nkhani inanso ya domestic violence yangotchuka kumene zachitika posachedwa apa ku usa anthu aku peru eti iyo inali update chabe zikomo kwambiri